Mwemewa zina la ine. Eh, ah, mlamu yemene ulilo simuyamika bwanji. Ndiwe itukule itu pepani kuti ndipita ndikuphika. Ona ndi akazi numa ita nakuti chani. Iya ayi uyu ndi sika sika sika. Koma mlamu. Eh. Anthu inu muli bwanji koma? Tili bwino. Inu kulipo? Kusowana ndadabale inu. Iyi ayi. ndikawaoneko anthu aja lero eya ndikale lija ndipo nde ndikale Eh. koma inu Eh, eh, muli kuti ndiye tipa pamene pa ndiye pazipaka sima muona muona muona kuti ndikanamuona ndi mmene ndimakhalira Eh, ndi mmene ndimakhalira iwe waiwala anthu aja tali ku sukulu ija basi ndingoona ngati anasintha Kusintha chani?

koma abale ndikamve kukoma bodza zoona zimenezi zoti inutu banja mukulimva kukoma anzathu kwambiri e ndaonaso kwambiri eh mlamu anthu ama- anthu amatinena eh asanabwere anthu a- akukutauni Ati Akabwera chifukwa. akukutauni iya amene ali kumuzi iwe ndi wakumuzi ayatu

kodi mlamu ndiwoperani ineyo ndiwopa ndiseka iku ndikupatse moni mlamu uli bwino ndili bwino kaya inu mlamu ndili bwino kusowa basi pepani kusowa ndati iyi anthu andikawaone iya awa kuchoka apa pano pali patali ndimanena kuti mkazi kuti amve kukoma pa dziko sikuvuta mulungu anamulenga mkazi kuti azimva kukoma mkazi akakwatiwa she should be the happiest woman in the world osati uli ni mkazi azimva muli ndi chani chibwezi uku Ayi. ayi chibwezi ukuku zimampweteka tima bp Kwambiri. amapita mmwamba kwambiri siku loti kumamuuza mkazi wako lero khala pansi ndiphika ndine mama wandaphika anyindula ndaphika pakali pano pa

ndalowa m'boma atu pano Ah, ah. Loko? Mwaona? Ndikuuzani. sukulu sukulu Eh. timati ana azipita ku sukulu asikana osati mwana wa sukulu basi ni wang'onong'ono mimba sizoona ayi nanga inu munatenga mimba muli wang'ono mukanapanga Ayi. ntchito imene akanagwira ndani akanagwira ndani anzanu anzanu anzanu kuti azipake zofiirazo ali nazo azipaka alibe zofiirazo Akanagulira cha

amanena Eh, ndimati public service reform iyi anthu ambiri amboma sakuimvesesaso reform sakuimvesesa pamakhala ma resistance mukuti inu mukuimvesesa ndikuimvesesa anthu ambiri akale akuzikaniza kuti zimenezi izi iyayi public service reform kungonenapo mmene ndikudziwira ine muziko muzikomu muli ngati malo amene muli private sector private sector ndi imene imapangitsa kuti dziko litukuke kwambiri sono public sector ndiye imakhala ngati environment mmene private sector should operate from ndiye private sector yi ikakhala kuti ikugwira ntchito ndi public sector yowonongeka sizimagwira anthu ambiri mbomatu moti mu- mukapita half seven sanabwere azibwera 9 o'clock pomwe wa private sector afuna abwere kale asayinise zake ayambe kampani muziko aboma mabwera half 9 iye sanazolere zimenezozo abweresa bwa kampani zero upita kuma passport kumene kuno ndi kuja kuchipatala Kuchi- eh, kuchipatala adokotala sanabwere sanabwere Eh. nkhani ilipo ikumakhalatu mwanu

Eh. mindset anthu maganizo ayambe kaye asinthidwa this is not the way of doing things tasintha kodi anthu Mm. chichewa chimenechi amachichita choti ati za boma Mm, eh. bomalo ndi ndani eya amati za boma Inu, ndife anthu inu tomwe. inu- inu inu ndi- ndagwada ndipo kumva chisoni ineyo ndagwada kumva chisoni akazanga ndapita ma ofesi aboma upeza ali magalimoto ambiri alitu ati aonongeka magalimoto koma ukapita kuma private sector upeza kulibe galimoto ngati zimenezozo amazi ikangonongeka ayikonzesa koma kuboma yaboma upeza magalimoto mwina 5 kuyang'ana magalimoto abwinobwinowa ati anaonongeka aboma nobody is there kuti akapange service zaboma ati zaboma olo anali mkazi anali boma anali mkazi ako ungamberekere mwana Nayi. zitheka tinene kuti boma linali mkazi ndiye mmene inuyo mukutenga ndi boma mkazi nzimene anthu amapangira kusasamala za boma inu mkanakhala ndi mwana ayi pomakhala ndi nthawi ndikhale ndi akazanga nthawi ndicheze naye chilichonse chili nthawi yache koma mboma amakuti izi za boma basi Samasamala. kungokhala ndi tsopano kasimu kenaka eh ndiye nkhani imene ti- ti- tiyiona bwinobwino ya public service re- reform chofunika anthu amvesese imathandiza kuti dziko litukuke time management is one of the important issues to look at time management Mi, eh, ndinapita kumsonkhano wina wache wa aboma omwewo koma inu meeting akakundi